nwoke eji eyi nwoke egwu papa akpa mma fasaga mara ụnụ mma anọ m na ngwulu be nna m nke bụ nke gwugodo n'anya n'ụbọchị taa akwa ọkụkọ na-etiwa akụ na n'ọba chi m hụrụ anya ọ bụ chi m unu nezie anya n'akụkụ ya unu ga-ahụ chief akụnaaratugo na ọkịja aka ji ọfọ ụlasị aka ji ọfọ ogwugwu akpụ ọkịja ya na cabinet chief ya abịa pay courtesy visit to the digital native doctor Balatulin ego dị na buutu akwa nwe onye ọba akwa nwere ọgwụ nwe ego akwa nwere ngabasị akwa nwere eje nje ya eze ndị dibịa ba sị ka ba tụkọ isi ọnụ ka ụbọchị wee dụ mma unu na anyị bụ na mmọnwụ na-abụ edochie na chi m ekwego n'akaba oke eyi na-abụ nọ n'ọgbọ oke eyi na-abụ nọ n'ọgbọ ele ka e si eme ọ na-ama mma a na-ahụkọrịta onwe anyị n'anya na-enwe ịhụnanya anyị na-extend the love to each other onye ọbụna ihe a na-eme na-aga chief ka anyị kenere gwa na anyị abaghị na onye bụ anyị agazi ụmụnne mmadụ ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị taa Eh, nwoke a na-akpọ High Chief Akunala Tugo one of Okija Igwe mmiri of Ezike ee eh, anọ m n'obi akwa ọkụkọ tiwara akị ezi oyi maka a sị na dibịa na-ayọ oyi dịka atụrụ mana ọnwụ na-egbu atụrụ adịghị egbu dibịa mana eziokwu mgbe m na-akpọkukwa Chukwu Okike Abịama isi anyị niile n'otu n'otu wee na-asị na ngụ nke anyị ji eko na ọ ma nkọnarị anyị ise ana m asịkwa ka anyị dị ndụ ka ndị iro anyị dịkwa ndụ ise ife anyị ga-abụ ise ka ha rabụ ndị nke na-ama anyị aka si ka ha fụ ọdịda anyị anyị dị ekpekwa ekpere ka ha nwa ya dị ekpe ekpere ọdịda fa kama ka ha were aka ha ife ọbụla ha chuzu si ka o mee anyị ka ọ jekwaje mee fa onye si anyị dị ndụ ya dịkwa ndụ onye si anyị da ogbenye ya taste ụbịam ka ọ fụ ka o si adị mana eziokwu nụ. maka na anyị kwusi na ụbịam bụrụ ọka ọ malute ya ka onye ji nke a ya jide eziokwu dị ya so uwe m na-anyekwa chukwu okike abịama ya ka ọ bịa duba anyị na-eche anyị na-echekwa n'obodo anyị bụ biafra ana igbo wee na-asị ka anyị rabụ ndị na-eme ife omenala ezumezu dibịa ka nna si ebe ọbụla ọ nọ ya gbagota ya gbagota n'ike na ebube ọsọ ọsọ nkata nkata nkata nkata ezi ezi maka na ife eji mara dibịa bụ agwụ na ile o ji bụ ọgwụ dị ile dibịa rie ego ya ka o ji abụ ekwute dibịa ekwute ngwa afa ya ọwa m na-asị mbụ na egede ọrụ mmụọ na nnụ mmụọ ka ha bịa na-eduba anyị na-echebe anyị nye anyị nkwado nke anyị ga-eji afịfịa ọbụna nke anyị metụrụ aka ka ọ bụrụ ọganiru nwoke nke anyị si ya dịrị mma na ọ ga-adịrị ya mma maka na baịbụl mee ka anyị mara sị na chukwu na-esi n'onye amụma ọnụ onye amụma agọzi ndị mmadụ etu anyị na anyị bụ ndị amụma nke chineke n'ụwa taa anyị kwu ndị nke ọbụna anyị si ya dịrị mma ọ ga-adịrị fa mma n'ụbọchị taa onye nke pụtara wee necha anyị kpọọ anyị mkpọmkpọ dibịa anyị si mkpọmkpọ ọrịa ya tụ ya ise ka anyị werekwa mkpọmkpọ ọgwụ gwọọ ya ise ka ọ dịrị anyị niile mma n'afa Chukwu okike abịama ise anyị ekene akwụna alata ugo

maka na onye nwe nri nke onye ejiri ụlọ elu ụlọ wepụta ya bụ ọjị na-agwa ndị mmadụ na-enyere ọjị bụ agba ndị ọ na-akọ ọrịa ha na-aṅụ mmanya awasị ọjị taa ọ gbaba na mmanya aba na-aṅụkwa bụkwa ebe ahụ o jekwa n'ego e nyere ka o ji wetakwa mmanya maka na onye na-akọrọ na ị fụrụ Obasanjo ya asị ọ kedu ife Obasanjo nyere gị so n'iru ebe ọba na-ewere akwa n'ikwudola akwa ahinze vidio vidio adịgo evidence evidence witness ya ka ya jụọ na court kedu evidence ya ka eji atụ mmadụ nga so anyị enwe ọjị anyị ewepụ ọjị jide ụmụnna anyị ewepụ ọjị jide ee onye jelu be onye nwe ọjị na ọ hụrụ n'anya o welu nzu mana ịma na ya nọ n'obi anyị na-efu efu saịdị anyị nọ na be m ụdụ nkeji nkeji nkeji nkeji ejiri m mpe eje na-eji mara ife ọma ka ọ bụ ọ bụrụ sọ ndị pastọ na-eme ọfụma maka before before ka a na-asị na dibịa bụ nkirika dibịa na-eyi nkirika akwa

Celebrity nwa dibịa akwa ọkụkọ tiwalụ akị na-anọ Ọba PPP alọ ma mma agụ alọ alọ dị ndị agụ alọ anyị ji ọjị wee bịa maka o si na anyị nọ 2022 wee bido ụfọdụ nwụrụ n'etiti ụfọdụ nwụrụ na mbido ụfọdụ ya-anwụkwa na end mana anyị anọ machasị ya aba 2023 ọbịaji ibe m ọbịaji ibe m were ezigbo obi bịa okwu nsọ ọ na-ji ikpe ife ọma soro ya naba onye onye were ajọ obi abịa be anyị ọ na-eji ife ya were ya wee naba weti egbu egbu egwu nsị na ụlọ ya eji onye nwụrụ anwụ agọ ọfọ ndị na-echere anyị adị ihe ọgbọ na-agọrọ nwoke na-agọrọ nwaanyị bụ ndụ ndụ nka nka isee ọ bụ ife eji achọ ndụ mma ba agara ọ wụ ego isee ego dị ọtụtụ ụdị ọ bụrụ ego mmụ alụ ọ bụrụ ego nne na ego eji eme mkpa ego eji eme ọkanga ego eji eme odogwu na onye nwe ego bụ ọga ana m awa ọjị a n'isi nwoke n'isi nwaanyị ọbụla na-ebeku m sị na babụ ife ahụ na-agbada nwoke babụ ife na-agbada nwaanyị onye ọbụla bụ onye nọ ebe a ana m agọrọ ya ọfọ isee ọ bụrụ onye ego na-afịa arụ ego ga-eru ya aka ọ bụrụ onye nwa na-afịa arụ nwunye nwunye take in ya isee ọ bụrụ onye moto na-akpa moto eji agba disemba na-akpa ka o si wee mee ya ghọtalụ

Ke bụ mmanya na-ebinye akụ na alata ugo na Ọkịja ji wee bịa courtesy visit

mana eziokwu na Facebook ka m fụ ya fụ ya fụ iru arụsị fụ ozu dọsịn ewee sị na ọ ya na-enye Ogwugwu Akpụ Ọkịja nni Mm. mụọ ogosi ya na ọdịnala anyị ka dị na mụrụ ekele ndị na-eme dibịa dị nna adị na mmụọ alọrọ emebe dibịa

na ọ bịara ịkwụsị ịgwọ ọgwụ m kwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m a na-anwa aka ịkpara nka ọgwụ anwaghị ụkwụ onye ego azụ iwe ya mere ya Mana onye ọbụla na-eme ọdịnala ana m asọpụrụ ya ọfụma Ise. onye ọbụla chọọ ya okwu mana ọ chọọ m okwu na anyị dị na nkwa nkwa anyị dị na nkwakịrị gbogbo anyị nwere mbazụ anyị nwere mbagana anyị nwere ọzọ anyị ji amabụ ndị ilo onye chọrọ ọgwụ ma ya na-egburu mmadụ mba na onye ugbo onwe ya na-eje na ọ ga-aka ya mma ekwu nsị eke na eke na-enwe ike eke ya eke na onye lute m maka na- na eji m pere mpe e nwee ike kebe ndị okenye ndị 80 na ndị 70 na ndị 90 eburu ụzọ kesie ebe mgbe ya erute ebe m nọ ọ gwụ na m osise ya ya ya ka m bụọ ya na m nwere mbara aka nwekwuo ume nwekwuo ume nwekwuo ọgwụ so ka m bụta nke m maka na o nwere ike enyezi nye onye elu anyị aka onye nwe ntị ya nụ ihe m na-ekwu o nwere ihe m na-ekwu o nwere ihe nghọta ọmụ nwa na-ekwula ka mmadụ nsogbu onye ilo anyị anwụna ya dị ndụ ka ọ fụ ka anyị si wee kwado ise maka mma aka ya mma ise Ndị ọzọ. You are welcome. Ọfụba bụ mma abịakwa. Mma mee na-eje eri ka ọfụba ga-eje elu mgbe nke ọ bụ n'egwu ama agwa wee abịa na nke m bụ na amaghị ihe nkara egwu m bịa bịawa nọchie m ụlọ nọ m ụba agwa ngụ na onye ahụ na-agba agwa na onye agagwa anyị ma agụ ọgụ na Ọkịja nwanne ebe igbo nwa nkwe maara ya ọfụma nke a na-akpọ ebe ise ya na-anụ ada ada ya

mmanwụ ya agba ụbọchị eke ndị mma agbadata ego na mana mmanwụ gba ụbọchị eke a na-adatara ego maka na ndị abụghị ego ejebezi afịa ma mma agba ụbọchị eke dara ego n'aba ntị adụgwọ network Oi. Eu alaba mi lutego. okay orutego ngwụdo otu ka m bịa ka m gosi ebe ya akpọbụ ya anyị mezie Tuesday ka eme bọ eligo knockout one of my guy bịa taa aka network na-enye nsogbu aka network na-enye anyị nsogbu ee ị mara mmekwa okwu na mgbede a bụ adụ m busy ịma anya niile agwọrọ m ọgwụ tata ma adụ m busy ịma na ọgwụ ka m na-agwọ ee eziokwu ka ị na-ekwu nwanne m

akwụ na-alata ugo ya na ebe ugwu akpụ Ọkịja onye mara ụzọ onye dị n'ugwu akpụ gift a ga-enye mmadụ bụ ogbuebi kwa nke gift a ga-enye mmadụ aka mara onye a ga-enye nke gift a ga-enye mmadụ nke moto a ga-ebunye onye egwu moto nke bụ gift a ga-enye mmadụ moto a ga-ebunye onye egwu mana mara ịkụ onye ọwa awa gba ogbene ọkwa onye egwu ka a ga-enye nke mana aka ara eku ya ba eh, ara eku onye anwa ba ke gift ọchị inye mmadụ onye egwu onye kụri egwu mana ya karịrị eku onye anwa ba na-emụta ihe apịa mmadụ ba na ya karịrị eku onye anwa ba

tasis kwuo nne ibe dị mma ka a na-eme mana eziokwu daalụ rinne ee eze ọbara tụrụ edu ya na agwa ọbara ọna bụ ọtara onwere ihe na-eme ntụrụ anyị wụrọ moto a sị na aka ekuru onye anwa aba na mmadụ ka a ga-apịa moto dọwa ebe mana aka ekuru ya aba unu na-anya moto andọ na-ebu Lexus 300 jeep mmadụ ka a ebunye mana aka ekuru ya aba daalụnụ daalụnụ nwoke bụ nwoke nwoke mara mma

a na-ekwu ọnwa a na-ekwu ife unu n'anya bụ a ka akpụ ewi abata

ebe ọ ka ọ dị ofu onye ya ejidekwa ndị a ka ndị Awụsa akpụtakwa Akpụtakwa na Ụfọdụ abụ. ndị kichin a na-ene ọ ndị onye mere aweleva nna abịa ndị mmadụ aka onye kpụ ewi wee bịa ewi na-abụ ka ọ kpụ wee bịa onye mere awele ọ gazi elie fans na-abụghị ife e ji ekwu maka Thanksgiving onye nye ekene emekwa eri ọzọ isekwene ndị isekwene ndị isekwene ọ na-abịa na-akpụta ya nwere uwe ome isekwe na nwanne faso na-abụghị ihe a na-agwọ ọgwụ ọ na-ele onye mere awele mgbe ewi na-agba wee bịa na-akpụtakwa ọzọ Okay, okay, 550. ndị ọyị ndị gọọmenti nye m ibe kabarie etinye wetagoro ụba họt na mbụ ma amụsị weta ụba họt na anọ miseleba mmanya bịa ịbịa ka nyewe gị enyeba bishọp ị ga-amụba ọlụ na ya ka ive ọ na-eme ibi na onye rie nso Avoid the side. Avoid the side.

onye alụla awele o wee gazie na ediga ka anyị na Ọbasị nọ akụ ị na-arata ugo ịrọ na ọ na-eme eziokwu na ịrọ na ọ na-eme

a ewuchi m ugbene bịa dịso ọlanaeze ọmaba akwa onye ọbara tụrụ na-egbu ọbara ọla bụ ọgwụ amụmụ na akwa mana mụ gwara ndị mmadụ si na ọbụna mụ emere gị ive gị kene o nwere ive m ji wee kwue onye wetara ebunu nwekwa mgbe ya bụ eruo ya akpụta evi onye kpụtara evi emekwa onwekwa mgbe ya bụ ruo ebute moto moto niile nwa debe onwere nke e goro ego ọ mmadụ butere ya ụnọ a nwa obere ego ka ntị dị ọ mmadụ gonye nye onye mee ive dị mma e were ive ọma wee kenee ya amara m mgbe ọ kọrọ ụta wee bịaba anyị ya na-enweta mma amara mgbe ọ kọrọ ụta wee bịaba anyị anyị wee gwa ya ka anyị merie ive ka ọ dị mma arụsịara ya were ive ọma wee mee tata ewere ebi na mbụ owe onye bụ ebi na mbụ nwere bịa wee sị ka o kene nna ọ ya adịrị gị mma ise egbuola Ikenga erila ntụ nwa ịmarụ na ife dịrị ebe ori na nke bụ ego na-abịakwanị ise n'eziokwu na nke ị fụrụ afụ bụ obere ise chi aka ka ịwọla ego ise o, skd ọ kpụtara eri enyekwa ya ego nnekwu ego nọrị ma ama na-egosila nnekwu ego na na Facebook nwoke o nwere ego ya bụ egosi na Facebook ekwuo na ndị ọgwụ ego nwee na-ekwu mana ọgwụ ego adịrọ n'ụwa nwa ife bụ ọgwụ ego bụ ife ị na-eme ee sikwuo na ọ na-agara aga esuru atịkpa tinye asala ọkụ o nwere ife dị ka ị na-akpọ ụlọ ego esi n'enu daba onye ọbụla gwara ife nwa bụ wayo ka ọ jụrụ ma ọ gwara gị ka ọ bụrụ na-aga ọrụ ọ my fans bụ na ya adịrịba mma Ise. Onye ọbụla n'ebe nwa ya adịrị ụnụ mma Ise. ịma na be anyị nwa ma mma mana o nwe ife anyị ji wee lụọ na anyị nwa mere na onye zọbata ụkwụ ọ dịrị ya mma na flawa niile enwe abụ ọgwụ dịsị n'ime ya ọ bụla flawa abịala m nta flawa Ee, na o nwe ife e tiri ya na ọka ọma mma ele nwe ibe enwe amakwasa tiles o nwe ife dị n'ime ya. So, onye onye zọbata ọkpa ọ zọbata onye zo- zọbata ọkpa ọ zọrọ ngọzi ise onye je ebe ife onye je ebe dị ọcha ife ọcha ya eso ya Ise. onye jere ebe iwe- em, ebe ruru inyi ife inyi ya eso ya ise

nwoke ise akwa ka akwa akwa ka akwa akwa ka akwa ichegizie wọchị anụ mara onye 23 years nwee ife niile onwe onwe ọgwụ akwa ka akwa udo dị ndị bute mmanya ka ndị mmadụ ṅụọ

Yay! akwa ka akwa nwoke nwee ngabasị akwa eze ndị ọgwụ ya na-egburu mmadụ onye ụzọ ọtata nwere ike echi ọ dịrị ya mma ọ bụta echi ọzọ gbakwago a maka na ọ da-adịgide ọgwụ niile anyị nwa ya na-atara ya ata anyị ji agọzi mmadụ ka ọ dịrị ya mma na dibịa ọbụla na-agwọrọ mmadụ ka o nwee ego ya enwe ego ọdọ

nwere eziokwu obodo niile na-agbala ozu ọsọ mana gụ na ozu bi n'ụlọ oju dara kịta mana kontena m achala aka nna agwụ na mmadụ nwụọ kontena ada ọnya nwa na ebe ogwugwu akpụ ọkịja ya mara ozu onye dị n'ogwugwu akpụ maka onye mere alụ maka onye riri ibe mmadụ ọ bụrụ na iri ego mmadụ akpọ ahụ ga-esatụrụ ụwa ọfụma na o nwere ibe iji amụ na o nwere ibe eji egbu mmadụ eme onye kpata anọkata sị na agbagbu onye nwe anọkata sị na onye nwe anwa ikorobịa ọbụla nwụ ji mmadụ ụgwọ m kwuru maka na ọ bụrụ na o jirọ mmadụ ụgwọ ọ ya nwụrụ ọnwụ ike ọ ya aka nka ikorobịa ọbụla nọkata gbabiri nwụrụ o ji mmadụ ụgwọ mmụ kwuru and o mejọrọ mmadụ a mmụ kwuru ọ bụ na ede atọ ajụ ndị South Africa na ala mara iwe nkwụ mgbara eziokwu na mmadụ ebula abịa bie nwanne ka ole ka ba tupu ego akọba akwụkwọ mmadụ eweta ọrụ ọrụ akwụkwọ akwụkwọ ọlụcha ịkwụ ụgwọ asị gị weta akaụntụ ka etinye ego ka etụpee akwa eziokwu ekwuchie ọdịmma mba ọrụ iwelu nke nwaanyị ewelu nke anyị eziokwu ego ise bụ ego ka ọla na-ewetala onwe ya. Eziokwu dị ya. Ị na-atụ m ebe afọ. Ị na-atụ mpete n'ego onye ọzọ Oge obi, agba ebie, sumodee,